ku moto wolusa, moto wa ku jahena. Wokondedwa, pa chifukwa chimenecho tikuyenera kumuyamika, tikuyenera kumtamanda. Tikuyenera kukweza dzina lake, ndipo dzina lake ndi Yesu Khristu. Ine ndi mneneri Ian Ntaba ndipo ndimatumikira ku utumiki wotchedwa The Will of God Ministries. Ndazipanga introduce in case ena inu mukutijoina kumene kusegula account imeneyi kapena kusegula Facebook page imeneyi. kuti muonere vidiyo yoyamba yomwe ili imeneyi. Okondedwa, kum'mawa tsiku la lero pa 28 September 2025, ndinatulutsa vidiyo ina yomwe ili m'Chizungu koma vidiyoyo uthenga wake ndi womwewo womwe ulinso m'vidiyo imeneyi. Choncho ngati mwaonera kale uthenga umenewu womwe uli m'Chizungu muvidiyo yoyambirirayo, palibenso chifukwa choti muonere vidiyo imeneyi yachiwiri n'cholinga choti mumve uthenga umenewo kachiwiri. Koma Ambuye akutsogolereni. Ngati mukufuna mumvetsetsenso bwino lomwe m'Chichewa, ndi vidiyo yomwe ndimanenayi kuti nditulutsa yachiwiri m'Chichewa ndi imeneyi. Wokondedwa, mu vidiyo iyi ndikhala ndikupereka uthenga womwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndipereke kwa Akhristu onse a Mpingo wa Katolika. komanso akhristu ena onse omwe ali m'mipingo ina amve uthenga umenewu ndi cholinga choti azipempherera abale awo kapena anzawo kapena wachikondi wawo yemwe ali mu mpingo wa Chikatolika. Wokondedwa, uthenga umenewu ndi omwe Ambuye Yesu Khristu anandipatsa pa 21 mwezi wa May 2025. Ndawusunga pa kanthawi koma nthawi yoyikizika ndi imeneyi ya lero yokuti uthenga umenewu ndiupereke. Tatiyeni tingoikiza vidiyo imene m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu uthengawu ndisanayambe kuupereka. Tatiyeni tipemphere. Mulungu Atate wamphamvu zonse, dzina lanu ndi Yesu Khristu. Ndinu Mulungu woyera, wolungama, Mulungu amene mulibe chilema china chilichonse, chiphuphu china chilichonse. Mulungu Wamphamvuzonse, pa chifukwa chimenecho tikudziwa kuti mukufuna kuti ife tikhale ngati Inu, tikhale oyera, tikhale olungama, tikhale opanda chilema china chilichonse, monga Inu, Atate athu, muli Kumwamba. Choncho, Yehova, choyambirira tikhululukireni ife machimo athu, tiyeretseni ife, tichotseni zonse zodetsa pa moyo pathu. Mulungu Wamphamvuzonse. Tiyeleseni ndi mwazi wanu womwe inu munakhesa pa mtanda. Ndipo sisani Mzimu wanu Woyera amene atithandize ife kuyenda mchoonadi komanso mchilungamo komanso mkuwala. Mulungu wa mphamvu zonse tithandizeni tikapemphelere ena kuti nawonso akathe kuona chipulumutso chanu. Pakuti inu m'mau anu mukunenensa kuti simufuna aliyense kuti akawonongeke. Koma kuti onse alape ndipo atembenukire kwa inu. Mulungu wamphamvu zonse video imeneyi ikuteni ndi mwazi wanu ndi cholinga chokuti igwire ntchito yoyenera yokhuza mitima ya anthu awiri kapena atatu omwe ali mpingo wa Roman Catholic ndi cholinga chokuti achite choyenera ndicho chifuniro chanu chomwe inu Ambuye wathu Yesu Khristu mwakhala mukutilankhula ku 2 Akorinto mutu wa 6 vesi 17. kuti apatuke, atuluke mtchalitchi chimenecho, ndipo Inu mudzawalandira. Mulungu Wamphamvuzonse, ndikupereka pemphero limeneli kwa Inu, Atate Wamphamvuzonse, m'Dzina la Yesu Khristu, Dzina loposa maina onse. Amen. Okondedwa, ah, choyambirira chenicheni, mwina enanu mwakhala mukundisata, mungoziwa kuti ngati pali mauthenga omwe ndalandira, ochuluka ndi okhuzana ndi mpingo wa Roman Catholic Church. Ambuye Yesu Khristu akukhuzidwa ndi mpingo wa Roman Catholic Church, zikuwakhuza koopsa. Chifukwa chani? Chifukwa mpingo umenewu ukutumiza akhristu ochuluka ku jahena. Ukutumiza akhristu ochuluka ku jahena, mpingo wa Roman Catholic Church. Okhawo omwe mwina akupulumuka mu mpingo umenewu ndi omwe mwina amalapa kwa iyeyo direct pamene akuthatha ndi imfa pa deathbed. Okhawo omwe amalapa kwa iyeyo direct pa nthawi imene akuthatha ndi imfa mwina amenewo ndi omwe amapulumuka chifukwa ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandiuza kuti Mkhristu wa Roman Catholic Church ali ndi two options, atuluke mu mpingo umenewo adakali moyo, adakali ndi thanzi, zinthu zikuyenda, kapena olo apo, atakakamira nde chisomo chamgwera ndiye kuti mwina kuzalapa pa tsiku lomwe akuthatha ndi imfa pa bedi lomwe wagonalo kaya mkuchipatala kulapa koma alape kwa Ambuye Yesu Khristu directly osapemphera kwa Maria osaitana wansembe akuti kulapa kwa iyeyo kwa Ambuye wathu Yesu Khristu directly Ndithudi, wokondedwa, Mkhristu wa Roman Catholic ali ndi those two options. Koma Ambuye Yesu Khristu akupitirizabe kundipasa ma revelations, mchizungu ma revelations, mchichewa mavumbulutso, okhuzana ndi mpingo wa Roman Catholic Church. Kawiri konse Ambuye Yesu Khristu ku uzimu anditengera ku Italy, ku Vatican. kundionetsera zomwe zimachitika mwachinsinsi kapena zimachitika ku uzimu pa nthawi yomwe ansembe akufuna apange celebrate mass kapena akupanga celebrate mass mchichewa misa izi zimachitika ku uzimu koma akhristu a mpingo wa Roman Catholic saziwa okondedwa last time anandionetsera zomwe amachita nawo mtanda uja pomwe anapachikapo fano la Yesu, Yesu waboza uja. Last time zinali zimenezo zomwe amachita ndi mtanda umene uja. Mtanda umene uja ndi woopsa. Anandionetseranso nthawi yomwe imaopsa mtchalichi mmenemu, nthawi yomwe Akhristu amagwada kugwadira Ukalistia ndi nthawi yoopsa mtchalichi mmenemu. koma pa 21 may 2025 ambuye yesu khristu anandionesa chomweno tsopano chimachitika ndi ansembe pa nthawi yomwe akudalisa ukalistia uja mmati ukalistia ndi zomwe ambuye yesu khristu anandionesera ambuye yesu khristu ku uzimu anandionesera papa leo the 14 ndi ansembe ali pa guwa ndipo akudalisa ukalistiyawo. Ndiye zomwe zimachitikira a wansembewa kungoyambira papa kubwera ndi ansembe anali nayewo, zimenezozo ndi zomwe zinandiopsa kwambiri okondedwa. Ndiye Ambuye Yesu Mkhristu akufuna kuti ndiauze akhristu a mpingo wa Roman Catholic Church zomwe zimachitika ku uzimuku ndi papa wawo komanso ndi ansembe awo pa nthawi imene akudalitsa Ukalistia, zomwe akhristuwa a mpingo wa Roman Catholic Church sadziwa. Why? Because Ambuye Yesu Nkhristu akamatitumiza ife aneneri ake kuti inu tatulukani, kukuuzani kuti inu tatulukani, kukulamulani kuti inu tatulukani mu mpingo umenewo, mu tchalitchi chimenecho tatulukani. Ambuye Yesu Nkhristu amakhala kuti akuziwa zoopsa zikuchitika mtchalitchimo zomwe inuyo simukuziona. Ambuye Yesu Mkhristu amakhala kuti akufuna akutetezeni ku zoopsa zomwe zikuchitika mtchalitchizo zomwe zikuchitisa kuti inuyo muchimwe nawo limodzi ndi ansembewo limodzi ndi papa wanuyo. Kumapeto kwake Ambuye Yesu Mkhristu adzakuonongani limodzi ndi mtsogoleri wanuyo yemwe ali papa limodzi ndi a a atsogoleri anuwo omwe ali ansembe mmaparishi mwanumo amakhala Ambuye Yesu Mkhristu akutetezani akupewesani ku chionongeko chomwe chikubwera chomwe inuyo mukhoza kuzakhalamo mgulu mmenemomwe chifukwa chokuti ena ake akunamizani kapena mukusatira ena ake kumaona ngati kuti muli mchipembezo choyenera. okondedwa pa tsiku limenelili chinachitika nchokuti ndinangopezeka kuti ambuye yesu khristu ayamba kundionesa ngati masomphenya koma kusogolo kwangaku kunali ngati kuti kuli tv ya plasma ija kenako kunapezeka kuti ndayamba kuona ndithu kuti ngati kuti ndikuonera misa kapena ndili konko ndithu ndikuona misa yosogozedwa kapena yopangidwa ndi papa, kutanthauza kuti yemwe amapangisa misayi ndi Papa Leo the 14th. Anali pakati pa guwa paja ndipo anagwira ukalistia. Ndipo pa nthawi imeneyiyi mmene anali pakati podalisa ukalistiyawo ansembe angapo anamzungulira papayo. Ndipo ali mkati momalankhula zawozo nde chomwe anachita Ambuye Yesu Mkhristu nchokuti anapanga mute plasma ija kapena ndinene kuti akamalankhula papayo nthawi yodalisa ukalistiyayi sindimamva ndimangowona ndi pakamwa kuti akulankhula. chifukwa chani chifukwa choti ambuye yesu mkhristu amafuna azindilankhula amafuna ndiziona ma pictures nde zomwe ndikuonazo ambuye yesu mkhristu azindiuza chomwe chikuchitika kapena ndilankhule zokhuzana ndi zomwe ndikuonazo nde sindinakati ndizimvaso zomwe akulankhula papayo ukuso ambuye yesu mkhristu azilankhula nde anapanga mute kapena anandi anandisandusa kukhala gonthi cholinga ndisamve zomwe akulankhulazo koma ndizimva iwowo, Ambuye Yesu Khristu. Okondedwa, panachitika zinthu zoopsa pa nthawi imeneyoyo kuti papayu Leo wagwira ukalistiyawo ndipo akudalisa anayambano kusintha maonekedwe Maso anayamba kubwera okuda kwambiri ndi mzungu yeuja maso ake onse it's not dark si okuda onse aja yayi koma anasanduka okuda black nkumakhalanso ngati kuti maso akutembenuka kumawo ndeno mzimu woyera anandisogolera kuti chiwanda chalowa mthupimo. Kuti ngati kuti papa uja wasinthano sopano si iye yemwe akupangisa misa ija koma china chake has taken control over thupi lake ndiye chapanga chikupitiliza kupangisa misa ija. Ndi zomwe zinachitika okondedwa. Ngati kuti munthu wachilendo sopano walowa mthupimo ndiyeno sopano wapanga take over kudalisa ukalistia kuja wapanga take over misa ija ndiye akupitilizano sopano kudalisa ukalistia uja izi zimene zimachitika zinachitikaso ndi ansembe omwe anamzungulirawa onse maso kusintha kubwera okuda kumakhala ngati akupanga flip ndithu kumakhala ngati akutembenuka kenako onse aja kuzimuku anayambano kupanga develop urge ma cravings kapena tinene kuti kukhala ngati kuti ali ndi dovu kufunisisa kuti adye ukalistia uja ndi zomwe zimachitika kuzimuku zimene zino sopano onse anayambano kumachitano pamozi kusintha kwa maso kukhala ngati akutembenuka kuda kwa maso onse aja kukhala ngati kuti chi- zikuti dzi- ku- osati kukhala ngati ziwanda kuti ndithu zalowa zatenga kuti sopano zatengano ulamuliro wa thupi wawo ndeno akufunano sopano kuti a- akupitiliza kudalisa ukalisitiyawo koma si iwowo si matupi awo koma ndi dziwanda dzili mwa iwowo Ndiye Ambuye Yesu Khristu analankhulano mawuno pa nthawi imeneyi. Ambuye Yesu Khristu anati, ah, ngati ndi zenizeni, ngati ndi zenizeni. Ambuye Yesu Khristu analankhula mawu awo ndipo ndibwereza anati, ah, ngati ndi zenizeni, ngati ndi zenizeni. kenako anandidzusa okondedwa izi ndi zomwe ambuye yesu khristu anandionesera ndi zomwe ambuye yesu khristu anandionesera nkhani ndi yokuti ambuye yesu khristu akufuna ndiziwise akhristu a mpingo wa katolika kuti Kuzimuku kumachitika zinthu zoopsa zomwe iwowo sakuziwa. Kumachitika zinthu zoopsa zomwe iwowo sakuziwa. Nthawi imeneyiyi Ambuye Yesu Mkhristu akufuna ndikuziwiseni inuyo Akhristu a mpingo wa Katolika kuti si wansembe yemwe amachitisa misa. Mumawona inde inuyo thupi koma kuzimuku chiwanda chimakhala kuti chapanga take over. ndikumapangisa misa ija nthawi iyi especially yodalisa ukalistia ndi zomwe ambuye yesu mkhristu akufuna kuti ndikuwuzeni akhristu a mpingo wa roman catholic ndi ambuye yesu mkhristu akuti inuyo mumawona ngati kuti ndi zenizeni zikuchitikazo koma ambuye yesu mkhristu akuti si zenizeni ayi kana amati a ngatitu zenizeni ngatitu zenizeni kuti ngatitu ndi zoonaditu kuti akudalisadi ukalistia kuti ndi iwowo ndipo ukalistiawo ndithu ndi thupi lake ambuye yesu mkhristu akuti ayi akuti ayi ndi bodza lenileni bodza lenileni ukalistia si thupi lake ansembe omwe akudalisa ukalistiawo amakhala kuti onsewo ziwanda zalowa ndipo akudalisa ukalistia ndi zomwe ambuye yesu mkhristu akufuna kuti ndikuuzeni akhristu a mpingo wa roman catholic church ndiye mukamuona papa uja looks innocent kuoneka ngati olungama kuoneka ngati oyera kuoneka ngati ndithu kuti ayi ambuye yesu mkhristu akumgwiritsa ntchito koma ambuye yesu mkhristu akuti ayi ayi ayi Ndiye Ambuye Yesu Mkhristu akupanga expose, akutenga zonse zachinsinsi akuziyika pa mbalambanda. Ndi zomwe zikuchitika okondedwa. Tatiyeni tiwerenge Mateyu mutu 10 vesi yake ya vesi yake ya uh, 28 koma mwina tibwerera pang'ono. Mateyu 10, Mateyu 10 Mateyu mutu 10 vesi yake ya 26 titsika munsi ati chifukwa chake musamaopa Ndibwerezanso, Mateyu 10-26, Chifukwa chake musaopa iwo, pakuti palibe kanthu kanavundikiridwa kamene sikadzaululidwa, kapena kanthu kobisika kamene sikadzadziwika, vesi 27, Chimene ndikuuzani inu mu mdima, tachinenani poyera. ndi chimene muchimva m'khutu muchilalikire pa, pa, pa machindwi a nyumba verse 28 ndipo musamaopa amene akupha thupi koma moyo sangathe kuupha koma makamaka muope iye wokhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe m'gehena koma tiyimakaye pa verse 26 akuti chifukwa chake musaopa iwo Pakuti palibe kanthu kanavundikiridwa kamene sikadzaululidwa, kapena kanthu kobisika kamene sikadzadziwika. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuwulula china china chilichonse, akuwulula china chilichonse, akukwaniritsa mawu ake, chifukwa Ambuye Yesu Khristu ananenetsa ndithu kuti mawu ake sadzatuluka pakamwa pake osakwaniritsidwa ayi. Ambuye Yesu Khristu anatero, Mawu ake sadzatuluka pakamwa pake, sadzatuluka pakamwa pake osakwaniritsidwa. Mawu a Ambuye Yesu Khristu amakwaniritsidwa basi. Ndi Ambuye Yesu Khristu ananena kuti china chilichonse chobisika chidzabwera pa mbalambanda. Konse kovundikiridwa kameneko, Ambuye Yesu Khristu akunena kuti kadzaululidwa, konse kovindikiridwa kadzaululidwa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akukwanirisa mawu ake okondedwa, akukwanirisa mawu ake ndithudi. Choncho Mulungu wamphamvu zonse Akutiuza ife ku Yesaya 55 vesi 11 kuti, Momwemo adzakhala mau anga amene atuluka m'kamwa mwanga, sadzabwerera kwa Ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna. Ndiye Ambuye Yesu Khristu akukwaniritsa mau ake, kuti Iye akalankhula, mau amenewo akuyenera kuti akwaniritsidwe. Ndiye tili m'nyengo imene iyo kuti ino tsopano mau a Ambuye wathu Yesu Khristu akukwaniritsidwa. Kalikonse kobisika akukaika poyera, kovindikiridwa akukaulula. ndiye n'kana akutitenga ife atumiki ake kumzimu kutionesera zinthu cholinga chokuti inuyo tikuchenjezeni wokondedwa tikuchenjezeni ndithudi wokondedwa muziwe kuti chiwanda chimatha kulowa munthu mthupi la munthu chiwanda chimatha kulowa mthupi mwa munthu Chiwanda chimatha kulowa m'thupi mwa munthu m'njira zitatu. Njira yoyamba, Mulungu akhoza kuponya chiwanda m'thupi la munthu ngati chilango chake. Example ndi Mfumu Saulo. Mukawerenga ku 1 Samuel mutu 16. Mukawerenga ku 1 Samuel mutu 16. Mulungu akuponya chiwanda mthupi mwa Saulo ngati chilango, 1 Samuel mutu 16. Example yoyamba ndi imeneyi. Example yachiwiri kapena tinene kuti njira yoyamba ndi imeneyi. Njira yachiwiri ndi pamene munthu wachita tchimo ndipo akachita tchimo chiwanda chimangobwera automatically ndikulowa.

Verse 14, Koma mzimu wa Yehova unamcokera Saulo, ndi mzimu woipa wocokera kwa Yehova unambvuta iye. So, 1 Samuel mutu 16 verse 14, Koma mzimu wa Yehova unamcokera Saulo, ndi mzimu woipa wocokera kwa Yehova unambvuta iye. So, Ambuye Yesu Khristu, yemwe ali Chauta m'Chipangano Chakale, Yahweh, Yehova, anatumiza chiwanda, mzimu woipa,

verse verse 3 akuti ndipo satana analowa mwa yudasi wonenedwa iskariyoti chifukwa chani chifukwa satani anayamba kukhala ndi mag- uh, yudasi anayamba kukhala ndi maganizo ofuna kupachika mbuye yesu mkhristu nde the moment anayamba kumaganiza zopachika mbuye yesu mkhristu satana uja analowa mwa yudasi analowa mwa Yudasi ndithudi. So kuganiza ndi tchimo. Ukamaganiza maganizo aja ngati ali oyipa umakhala kuti ukuchimwa ndipo ukhoza kulowedwa ndi chiwanda chifukwa cha maganizo oyipa. Cholinga maganizo aja akwaniritsidwe. So Ambuye Yesu Khristu M'mau ake, ku Luka 22 verse 3, tikuphunzitsidwa kuti, Akunena, kuti, ndipo Satana analowa mwa Yudasi wonenedwa Iskariote. So, njira yachiwiri yomwe chiwanda chingalowere m'thupi mwa munthu ndi imeneyi. Iweyo kuchimwa ndiye chiwanda chija chingolowa chifukwa cha tchimo, chifukwa cha tchimo lomwe uh, unachita kapena machimo omwe ukuchita. Njira yachitatu ndi imene tsopano Munthu umapita kukachiitana wekha chiwanda, ndipo chiwandacho chikulowe iweyo ndi cholinga chokuti uzigwira ntchito zosiyanasiyana za kumidima. Ndithudi, level imeneyi nde ndi level yomwe ambiri amachita ndi afiti, ambiri amachita ndi ma witches, ma wizards kapena titi asatanic. ali ndi njira zawo zoitanira ziwanda ndipo ziwanda zija zimalowa so willingly mukufuna kwawo ndithudi amachita kuchiitana chiwanda chija kuti chalowe pamene yachiwiri ija yangochitika kuti ukungochita tchimo kapena umangochita machimo nde chiwanda chija chimangobwera ndi kulowa so okondedwa chiwanda chimatha kulowa mthupi mwa munthu chimatha kulowa mthupi mwa munthu obviously papa uyu ndi ansembe awa ziwanda zimenezi zikhoza kuwalowa chifukwa chokuti mtchalitchimo muli zinthu zoyipa ndi kale muli mafano aja a maria a yesu a yosefe ndipo yesu wake tikuti yesu waboza osati ambuye wathu yesu khristu yemwe ali mulungu wamphamvu zonse ayi yesu waboza a false jesus another jesus ndithudi nde ziwanda zimenezizi zimatha kuwalowa zimatha kuwalowa ndiye zikalowa ziwanda zimenezizi amapanga misa ija amadalisa ukalistia uja koma ndi ziwanda zomwe zikudalisa ukalistiawo ndi zomwe ambuye yesu khristu akufuna ndikuthandizeni inuyo ngati mkhristu wa roman catholic

aneneri enanso m'baibulomu zimawachitikira. So a very good example ndi mneneri Ezekiel. Ndikutanthauza zomati Ambuye Yesu Khristu kutitenga ku uzimu kapena kukutenga iwe mneneri ku uzimu kukuonesera zinthu zomwe zikuchitika ku uzimu mkachisi mwake kapena mtchalitchi china chake ndi cholinga chokuti uziwe zomwe zikuchitika ndipo umvesese ndipo uziwachenjeza Akhristu kapena anthu a tchalitchi chimenecho kapena mpingo umenewo kuti adziwe choonadi ndipo alape. So, zimenezo zinandichitikira ine kapena zimandichitikira ine chifukwa si koyamba, zimam'chitikiranso mneneri Ezekieli. Tiyeni tiwerenge timvesese. Ezekieli mutu 8 vesi 1 up to 10. Verse 1 Ndipo kunali chaka chachisanu ndi chimodzi, 6 mwezi wachisanu ndi chimodzi, 6 tsiku lachisanu la mweziwo, pokhala ine m'nyumba mwanga, akulu a Yuda omwe anali kukhala pamaso panga, dzanja la Yehova Mulungu linandigwera komweko. Kutanthauza kuti mphamvu ya Mulungu inamfikira Ezekieli. ali m'nyumba mwake, ndi akuluakulu a Yuda atakhala pamaso pake, dzanja la Yehova, mphamvu ya Mulungu inamfikira. The Spirit of the Lord came upon him. Ndithudi. Verse 2 Ndipo ndinapenya, ndipo taonani, chifaniziro cha maonekedwe a moto, kuyambira maonekedwe a m'chuuno mwake ndi kunsi kwake. moto, ndi kuyambira m'chuuno mwake ndi kumwamba kwake monga maonekedwe a cheza, ngati chitsulo chakupsa. Verse 3 Ndipo anatambasula chonga dzanja, nandigwira tsitsi la pamutu panga, ndipo mzimu unandilengetsa pakati pa dziko ndi thambo. Mzimu wa Ambuye unamtenga mneneri Ezekiel ndipo anamuika pakati, pakati, pakati mpakati pa earth and heaven, pakati mpakati. Nzomwe akutanthauza apapa. Akuti ndipo mzimu unandilengetsa pakati pa dziko ndi thambo, numuka nane masomphenya a Mulungu ku Yerusalemu, ku chitseko cha chipata cha bwalo mkati moloza kumpoto, kumene kunali mpanda wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Anamtenga Ambuye Yesu Khristu ndi kumpitisa ku kachisi wake yemwe mchizungu timati Jerusalem Temple, komwe amakamuonesa fano la nsanje, fano la nsanje. ati kumene kunali mpando wa fano la nsanje, lochitisa nsanje. Ndipo taonani, pomwepo panali ulemerero wa Mulungu wa Israyeli monga mwa maonekedwe ndinaona kuchidikha chija. Verse 5 Pamenepo ananena ndi ine, Wobadwa ndi munthu iwe, kweza maso ako ku njira yoloza kumpoto. Ndipo ndinakweza maso anga ku njira yoloza kumpoto, ndipo taonani, kumpoto kwa chipata cha guwa la nsembe fano lili, i, fano ili la nsanje polowera pake. Ndibwerezanso verse 5 chifukwa chomwe Ambuye Yesu Khristu anamutengera kuti apite ku kachisi wa Yerusalemu ndi cholinga choti akaone zoopsa zimachitika kumeneko. mafano anali kumeneko. Ndiye verse 5 iyi ndiyofunika kwambiri, akuti pamenepo ananena ndi ine, wobadwa ndi munthu iwe, kweza maso ako ku njira yoloza kumpoto, ayang'ane ku njira yoloza kumpoto. Ndipo anayang'ana, ndipo ndinakweza maso anga ku njira yoloza kumpoto, ndipo taonani zomwe anaonano tsopano, kumpoto kwa chipata cha guwa la nsembe fano ili la nsanje polowera pake nde polowerapo ku chipata chomwe chinali kumpotoko polowerapo kuti muzilowa pa chipata pamene popo kumpoto kumene koko panali guwa la nsembe guwa la nsembe la fano fanolo kukhala la nsanje ndithudi

Ndiye, Ambuye Yesu Khristu apapa amamuwuza mneneri Ezekieli kuti, Muli zonyansa zomwe zikuchitika mkachisimu, ndipo zonyansa zimenezozo akuchita ndi ana a Israeli, mnyumba imeneyi yopatulika ya iyeyo. Ndipo zonyansa zimenezo zikumpangitsa iyeyo kupatuka kunyumba kumeneko, kuchoka kunyumba kumeneko. kutanthauza kuti mzimu wake sungakhale m'nyumba imeneyo mkachisi ameneyo kachisi wa ku yerusalemu chifukwa chani muli zonyasa muli zonyasa nde verse 6 ndiibwereza ndipomwe pagona uthenga wathuwuso ati ndipo anati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe uona kodi izi ali kuzichita zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno, kuti ndichoke kutali kwa malo anga opatulika? Kutanthauza kuti ngati mtchalichi mukuchitika zinthu zonyansa Ambuye Yesu Khristu sangakhalemo. Ngati mtchalichi mukuchitika zinthu zonyansa Mulungu wamphamvu zonse sangakhalemo. Nde Ambuye Yesu Khristu akumuuza makamaka akumuuza kudzera mu funso kuti kodi Ezekiel ukuona izi zomwe zikuchita zikuchitika zomwe akuchita ukuona izi zomwe akuchita ukuona zonyasa zazikulu zimene zili mnyumba ya Israeli akutanthauza kachisi wakeyo wa Mulungu wopatulikayo zomwe zikundipangisa ine kuti ndichoke kupita kutali kuchoka malo anga opatulika. Ndiye kachisi wa ku Yerusalemu uja, chalichi cha ku Yerusalemu chija, tikungopereka example kuti mawu a chalichi koma amati temple, kachisi wa ku Yerusalemu uja kapena chalichi cha ku Yerusalemu, Jerusalem temple ija mmamva ija ndi malo opatulika a Mulungu ndi malo opatulika a Mulungu kapena titi anali, poti panopa palibepo, anali malo opatulika a Mulungu. ndi ambuye wathu yesu khristu yemwe ali yehova chauta yawe mu chipangano chakale amafunisisa kuti malo opatulika omwe ili nyumba yake yomwe ili kachisi wake musakhale fano lina lililonse musachitike zonyansa zilizonse koma pa nthawi iyi ana a israeli anayika guwa la nsembe la fano Komanso munali mafano ena osiyanasiyana m'kachisi muja. Ndiye Mzimu wa Mulungu, Ambuye Yesu Khristu, sanakakhala m'kachisimu chifukwa choti mmachitika zonyansa. Ndiye chimozimozi ndi zomwe zimachitika ku Roman Catholic Church, zomwe Ambuye Yesu Khristu akhala akundionesera from 2023 kufika 2025. Okondedwa, Ambuye Yesu Khristu sali mu mpingo wa Roman Catholic Church. Ayi, chifukwa mmachitika zonyansa. Mmachitika zonyansa. Verse 6 ndibwerezanso, ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, uona kodi izi ali kuzichita, izi ali kuzichita, ali kuzichita ndi anthu akuchita zimenezo, ana a Israeli ndi omwe akuchita zimenezo, chimozimozi ansembe, papa ndi ansembe ake omwe akudalisa ukalistia akuchita zonyasa ziwanda taking over ndikumadalisa ukalistia ambuye yesu khristu akuti ndi zonyasa ndiye akuti uona kodi izi ali kuzichita zonyasa zazikulu nyumba ya israeli ili kuzichita kuno? Zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno? Zonyansa zazikulu zomwe ana a Israeli ali kuzichita kuno? Ali kuzichita kuti? Mkachisi mwakemo. Zonyansa zazikulu zimene papa ndi ansembe ali kuzichita mchalichi cha Roman Catholic. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akupitiriza kuti, Chifukwa cha zonyansa zimenezonso zomwe ana a Israeli ali kuzichita m'chalichimo, zikum'pangisa iyeyo kuti achoke malo opatulikawo. Akuti, Kuti ndichoke kutali kwa malo anga opatulika? Ndi Ambuye Yesu Khristu akuchoka malo opatulikawo, omwe ali kachisi wa ku Yerusalemu. yemwe davide mmene amati amanga amamangira yehova basi osati mafano solomoni pomanga amamangira yehova basi osati mafano koma mulungu wamphamvu zonse anati sindingakhalenso umomwe chifukwa muchitika zonyasa muchitika zonyasa muchitika zonyasa ndithudi chifukwa chani akuti kumpoto kumene kunali mpando wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Kumpotoko kunali mpando wa fano la nsanje lochitisa nsanje lochitisa nsanje. Kunali fano, kunali fano ndithudi. Tiyeni tipitirize verse 6 kusogoloko akuti koma udzaonanso zonyasa zina zoposa. Verse 7 ndipo anadza nane ku chipata cha kubwalo ndipo popenya ine taonani pobooka palinga Verse 8 pamenepo anati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe booletsa kulinga ndipo nditabooletsa palinga ndinaona khomo Ndipo anati kwa ine, Lowa, kapenye zonyasa zoipa alikuzichita komweko. Verse 10 M'mwemo ndinalowa ndi kupenya, ndipo taonani, maonekedwe ali onse a zokwawa, ndi zilombo zonyasa, ndi mafano onse a nyumba ya Israyeli zolembedwa pakhoma pozungulira ponseponse. Verse 10 ndi yofunika. anamu, an, anamuuza kuti uh, chabwino anaona khomo ana, anaona anaona pobooka palinga ndiye mulungu wamphamvu zonse anamuuza kuti booletsa palingapo ndiye iye anabooletsa ndipo analowa atalowa mulungu wamphamvu zonse anamuuza kuti awone zili mkatimo ndi anaona chani Akuti, Ndipo anati kwa ine, Lowa, kapenye zonyasa zoipa alikuzichita komweko. Ndiye anaona chani? Verse 10, M'mwemo nditalowa ndi kupenya, ndipo taonani, maonekedwe ali onse a zokwawa, ndi zilombo zonyasa, ndi mafano onse a nyumba ya Israyeli zolembedwa pakhomo, pakhoma, zolembedwa pakhoma. pozungulira ponseponse. Mafano, mafano onse a nyumba ya Israeli, zolembedwa mozungulira m'makoma, kapena titi pakhoma, pakhoma ndithudi, zomwe zinachitika. Okondedwa, zomwe mneneri Ezekieli anaziona mu kachisi ya Ambuye ku Yerusalemu ndi mafano ndi zinthu zonyasa. Ndi Ambuye akunena kuti chifukwa cha zinthu zonyasa zimenezi sangakhale mkachisi mmenemo, anapatukamo, anachokamo. Chimodzimodzi mudziwe inuyo okondedwa ngati muli mkhristu wa Roman Catholic Church, Ambuye Yesu Mkhristu sangakhale mu tchalitchi chimenecho. Ambuye Yesu Mkhristu sangakhale ntchalitchi chimenecho. Ayi, olo mpang'ono pomwe. Chifukwa muli zonyasa zomwe zimachitika.

ndikuuzani chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu kuti muyenera kutuluka mu tchalitchi chimenecho, mpingo umenewo. Mulowera kuti? Pempherani Ambuye Yesu Khristu aku, aku amva pemphero lanu ndipo akuyankhani pokulozerani tchalitchi choyenera kapena mpingo woyenera. Ambuye Yesu Khristu ananena mawu ake anati yesesani kulowa pa khomo lopapatiza yesesani yesesani yesesani kutanthauza kuti even if you need to search for that right church 100 times muyesese muyesese basi muyesese basi kaya mukhala mukupemphera kwa zaka ziwiri kuti muchipeze tchalichi chimenecho yesesani basi yesesani kulowa khomo lopapatiza It means you must put all your efforts. Muyesese muyike ndithu nzeru zanu zonse, mphamvu zanu zonse, thupi lanu lonse mulipereke kwa Ambuye. Mfunse Ambuye kuti tchalitchi choyenera ndi chiti. Ambuye azakulozerani. Kungafupike, kungatalike. Koma Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuchenjezeni iniyo Mkhristu wa Roman Catholic Church kuti musamale. Ndiye chifukwa chokuti Papa uja ndi ansembe aja agwidwa ndi a demon kapena tinene kuti a demon aja atenga apanga take over they have taken over control ya thupi lawo kuti no ndiwo a demon omwe akupitiliza kupangisa misa ija kudalisa ukalistia uja chomweno chimachitikano nchoti ukalistia uja umakhala wodetsedwa Ukalistia uja umakhala odetsedwa chifukwa akudalisa si mzimu oyera yemwe ali mwa papa kapena ali mwa nsembe mwa wansembe ayi akudalisa ndi demoni kapena titi ndi chiwanda chomwe chili mthupi mwawo ndi zomwe ambuye yesu khristu akufuna ndiuze akhristu onse ampingo wa roman catholic kuti inuyo mufune musafune simudya thupi lake ayi Ndipo nde nanji mmagwadilaso eish nde tchimo mukangogwadaso ndekuti muku hmm mukuphwanya lamulo la ambuye wathu yesu nkhristu ku exodo mutu 20 verse 4 to 5 kuti musagwadile fano lina lililonse musagwadile china chilichonse musachitenge chinthu ngati thupi lake nkumachigwadila chinthu choti mwapanga inuyo, mwabeka nokha, ndi kumachigwadira, kumati nthupi la Ambuye Yesu Khristu, kuchigwadira, ndiye kuti mukatero mwaphwanya lamulo lachiwiri ku Eksodo mutu 20 vesi 4 to 5. Muwerenge panokha. Usadzipangire fano lina lililonse, chinthu china chilichonse, ndi kumachigwadira kapena kumachiweramira, kuchilambira. Ayi. ayi wokondedwa ndiye chifukwa chokuti ambuye wathu yesu khristu si yemwe akudalisa ukalistiya uja kuzera mwa mzimu wake fukwa mmene ndili ineyo mtumiki wa mulungu mzimu woyera akuyenera akhale mwa ine ndiyeno kutengera ndi mawu a ambuye wathu yesu khristu ku luka uh, mutu 22 verse osati luka mutu 22 verse 3 okondedwa chabwino ndifotokoze chonchi pa nthawi yomwe mtumiki wa mulungu akudalisa mkate kuti agawire akhristu ake mu mpingo mtumiki wa mulungu uja akuyenera kuti akhale ozazidwa ndi mzimu woyera Mzimu Woyera azimutsogolera. Koma in this case Ambuye Yesu Khristu akuti Mzimu wake Woyera sukhala mu mpingomo. Ayi. Ndiyeno ukalistiyawo akudalisa si mzimu wa Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali mwa wansembe kapena mwa papa. As such, Ukaristia uja umakhalano wodetsedwa, umasanduka wodetsedwa ndi zomwe zimachitika. Nde Ambuye Yesu Mkhristu akufuna kuti ndikuziwiseni Akhristu a mpingo wa Roman Catholic kuti zimenezi ndi zomwe zimachitika. Kaya mukondwera nazo, kaya mudana nazo, ine bola ndakupasani chilungamo. Tiwerenge Ezekiel mutu 4. Ezekieli mutu 4 vesi 13 akuti, Ndipo Yehova anati, Motero ana a Israyeli adzadya chakudya chawo chodetsedwa mwa amitundu kumene ndidzawaingitsirako. Ndibwerezanso, Ezekieli mutu 4 vesi 13. Ndipo Yehova anati, Motero ana a Israyeli adzadya chakudya chawo chodetsedwa. Ndiye pali chakudya china chomwe chimakhala chodetsedwa. chakudya china chimatha kukhala chodetsedwa. Choncho Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuphunzitseni kuti chifukwa chokuti iyeyo m'tchalitchimo mulibemo, ndiye pemphero lija lomwe wansembe akupemphera silifika pamaso pake, samamva pemphero limene lija, ndipo mkate umene uja womwe umatchedwa ukalistia iyeyo samaudalisa ayi. Ndiye chizimu nanji chiwandaso chiliso mthupi mwa mtumikiyo yemwe ali papa kapena wansembe. Ndiye chomwe mumadya inu kumati ukalistia chimene chija ndi chodetsedwa. Ndi chodetsedwa. Ambuye Yesu Khristu anandiuzapo kuti samva pemphero la. Mkhristu wa mpingo wa Roman Catholic Church anandiuza choncho. Ati samva pemphero la Mkhristu wa mpingo wa Roman Catholic Church pokhapokha mwina pemphero limene likhale lolapa tchimo. Kulapa kwake kokuti akufuna kutuluka mu mpingo umenewo. Choncho, pemphero ili lomwe Papa kapena wansembe amapereka pa nthawi ya Ambuye Yesu Khristu amandionesa kuti akudalisa Ukalistia. Zonse amachitazo Ambuye Yesu Khristu samamva ayi. Ndiye chifukwa choti sakumva, Ambuye Yesu Khristu sangadalise Ukalistiawo. Chifukwa choti Ambuye Yesu Khristu sangadalise Ukalistiawo, ndiye kuti inuyo simukudya Ukalistia wodalisidwa ndi Mulungu Wamphamvu zonse. ndiye ambuye yesu khristu anandionesera kuti no chiwanda kapena ziwanda takes control thupi la papa thupi la ansembe as such akudalisa ukalistiyawo ndi ziwandazo because they take control ndi kupitiriza kudalisa ukalistiyawo zimenezo zomwe anandionesera ndiye Chifukwa chiwandacho has taken over control kudalitsa ukaristiyawo, ukaristiya uja mkatewo umasanduka wodetsedwa, umakhala wodetsedwa, it's not holy, it's not clean, it becomes defiled bread, umasanduka wodetsedwa. Zomwe Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuunikireni nonse akhristu a mpingo wa Roman Catholic Church. Ndithudi. Okondedwa. Ndikusiyirani vesi iyi 2 Akorinto mutu 6 vesi 17 2 Akorinto mutu 6 vesi 17 ati chifukwa chake tulukani pakati pawo ndipo patukani ati ambuye ndipo musakhudza kanthu kosakonzeka ndipo ine ndidzakulandirani ambuye yesu khristu akufuna mupatuke akufuna mutuluke mu mpingo umenewo akutero Ambuye, ndipo Ambuye Yesu Khristu akuti musakhudze kanthu kena kalikonse kosakonzeka komwe kali ukaristiya umene musakhudze. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akunena kuti adzakulandirani. Ambuye Yesu Khristu akuti adzakulandirani. Ndithudi okondedwa, Ambuye Yesu Khristu akuti adzakulandirani. Adzakulandirani. Ndithudi. Akuti adzakulandirani. Tingowerenganso mau awa kuti mumvetsetse bwino lomwe, kuti ngati Mzimu wa Ambuye suli m'tchalitchimo, ngati Mzimu wa Ambuye Yesu Khristu suli mwa atumikiwo, ndiye kuti inuyo mukuchita ubwenzi ndi ademoni omwe ali mu mpingo umenewo. Ambuye Yesu Khristu akuti sali mu mpingo wa Roman Catholic Church, anandiuza kale zimenezozo kuti. adzawononga wina aliyense yemwe ali mu mpingo umenewo, kutanthauza kuti sali mu mpingo umenewo, he is not in that church. Pa chifukwa chimenechocho, ndi izi andioneserazi, ndiye kuti mumakhala kuti you are coming into fellowship with demons, mukuchita ubwenzi ndi ademoni. Koma izi zikuchitika ku uzimu, inuyo Akhristu simukuona ndi maso, koma ifeyo azitumiki ake akutionesera ndi maso ndipo akuti tikuchenjezeni. Tatiyeni tiwerenge 1 Akorinto mutu 10 vesi 19 titsika m'munsi akuti, Ndinena chiyani tsono? Kuti choperekedwa nsembe kwa mafano chili kanthu? Kapena kuti fano lili kanthu kodi? Vesi 20 Koma nditi, kuti, zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda osati kwa mitundu, ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda. Vesi 20 ndiye yomwe ili yofunika kwambiri, 1 Akorinto 10 vesi 20 akuti, Koma nditi, kuti, zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda, osati kwa Mulungu, ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda. Ndiye Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti mutuluke mu mpingo umene wa Roman Catholic Church, chifukwa mukapitiriza kukhala mu mpingo umenewu, chomwe mukuchita ndi chokuti inuyo mukuyanjana ndi ziwanda. Ziwanda izi! Icho chinali mwa papa, anandiwoneseracho, chinali mwa ansembe, anandiwoneserazo, ndiye kuti mukuyanjana nazo. Chifukwa? Ukalisitiyawo akudalisa, inde, tu, mukuona, thupi la papa, la wansembe, koma mkatimo muli ziwandazo. Ndiye, ziwandazo zikamachitisa. Zikapanga kukhala kuti zapanga take over ku uzimu uku ndipo akuchitisa nsembe ya misa imene inuyo mukupanga fellowship ndi iwowo. Mukuyanjana nawo. Mukuyanjana nawo. Mukuyanjana ndi ziwandazo. Nzomwe Ambuye Yesu Khristu amati ndikuunikileni. Koma chisankho ndi chanu. Chisankho ndi chanu. Ndizikupemphererani akhristu nonse a mpingo wa Roman Catholic Church. Chisankho ndi chanu. Koma muziwe kuti mukakakamira kukhala mu mpingo umenewo, kolowera ndi ku jahena. Wina asakubisireni. Kolowera nkumozi kokha basi, ku jahena. Pokhapokha Ambuye Yesu Khristu anati chisomo cha Ambuye chitakugwerani kuti pamene mukuthatha ndi imfa mwalapa direct kwa iyeyo. Koma kukanika kutero, kopita ndi ku jahena. ndizikuikizani mmapemphero kuti mulape muziwe choona chomwe mwachiziwachi mwachizindikira ndipo muchite choyenera ambuye akudaliseni amen